ɛɛ maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum ɛɛ min bɛ su la min bɛ tile la aw bɛɛ ni ɲantuma ɛɛ aw tulo b'aw balimacɛ de mankan na mohamed ture depuis paris ɛɛ france ɛɛ n'o bɔra yen an balimaw ɛɛ sunkalo yarabi ala k'a banko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ɛɛ yarabi ala ka sun ala k'a kɔn an na ala ka baraji di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma eh, ayiwa n'o bɔra yen mali yarabi ala k'a kisi ala k'a tanga ala k'an ka hɛrɛw caya ala k'an kisi balaw ma eh, ayiwa baro de don toujours comme an y'a fɔ aw ye cogoya min na eh, faso ko n'a wulila bɛɛ kungo de don donc bɛɛ hakilina fana don o kama mɔgɔ man kan k'i ka hakilina to fɔbaliya la ko n bolo a tɛ minɛ walima n bolo kuma ɲɛnama tɛ parce que jamana yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka jamana jɔ i b'a jɔ ni jamanadenw ka hakilinaw n'i y'olu conclure tuma min na i bɛ tiɲɛ sɔrɔ k'a sama ka bɔ o de la mais ni mɔgɔ tɛ kuma jamana problème kan donc i b'a ye jamana eh, problème résoudre bɛ gɛlɛya kojugu parce que dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ de don dɔgɔtɔrɔ ka appareil diagnostic ye tiɲɛ ye mais ne hakili la banabagatɔ ka explication ka kɛnɛ ni dɔgɔtɔrɔ ka appareil diagnostic ye donc mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ i bɛ mali eh, kungo diagnostiquer k'a sɔrɔ i ni maliyɛn denw ma kuma k'a sɔrɔ maliyɛn denw m'u fela f'i ɲɛna k'a sɔrɔ maliyɛn denw m'u hakilina f'i ɲɛna ne bolo i ka diagnostic tɔ b'a jɛ i ka élément ma dafa donc voilà eh, min bolo k'a fɔ ne hakilina tɛ hakilina ɲuman ye min bolo ne hakilina ye hakilina ɲuman ye bɛɛ k'i ta fɔ Voilà, à partir de ça maintenant, on a un élément de, de, conclusion ou un élément d'analyse. Donc voilà. Et n'an ye analyse kɛ ka jamana ka banaw dɔn donc voilà u furakɛ ka di mais n'a ma dɔn fana y'a dɔn a ko ka gɛlɛn dɔɔni donc o kama eh, ne bɛ bɔ tuma caman na ka hakilinaw fɔ n ye hakilina miiriw min sɔrɔ an ka jamana kun kan ne bɛ kumaw min fɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ liburu kɔnɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ eh, dikisɔnɛri kɔnɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ garamɛri kɔnɔ kumaw tɛ minnu bɛ bɔ hali eh, kalanna da kɔnɔ k'a fɔ n ɲɛna mais n yɛrɛ ka hakilila miiriw de bɛ s'a ma n ka kɔlɔsili bɛ s'a ma donc voilà n yɛrɛ bolo a ka kan n k'a partager bɛɛ k'a faamu parce que ne bolo ne ka yeta la bana de don donc bref eh, o ye mun ye bon n ye fɛn dɔ kɔlɔsi an ka sosiyete la donc ne ne yɛrɛ kɛlen ka yeta la n'an m'a kɛlɛ ka bɔ yen sosiyete ka sira sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔɔni o ye mun fɛn ye ɛɛ diɲɛ kɔnɔ bi ɛɛ mali n'i y'a jate mali bɛ fantan jamanaw fɛ tiɲɛ de don mais mali fana la n'i tagara mali kɔnɔ i bɛ taama kɛ yen ni mɔgɔ min bɛ kɔlɔsili kɛ i b'a ye ko fantan fila de bɛ mali kɔnɔ peut-être n ka bi kuma bɛ mɔgɔw choquer u bɛna fɔ bon ture mun y'a dakun yɛlɛ fantanw kan bi mais ne y'o de fɔ n ko jamana problème kelen tɛ quoi problème ka ca donc an ka bɛɛ de ta ɲɔgɔn fɛ ka taga n'a ye bɛɛ ka faamu donc ne ka kɔlɔsili sera ma fantan suguya fila bɛ mali kɔnɔ euh, walima a ka ca n'o ye sa mais n bɛna kuma suguya fila de kan alors fantan dɔw bɛ yen minnu n'u bɛ fɛ ka u ka fantanya kɛlɛ o fantanw bɛ yen mɔgɔ min pɛrɛlen don k'u ka fantanya kɛlɛ bon fantanw bɛ yen minnu fana n'u ye confort sɔrɔ u ka fantanya kɔnɔna na ni u bɛ fantanya kɛ moyen de commerce ye u bɛ fantanya kɛ fond de commerce ye u tɛ fɛ k'i jija ka bɔ a kɔnɔ mais olu bɛ fɛ ka u ka fantanya jago de kɛ jago ye mun ye ee u b'i damakasi, u bɛ, ee, ee, comment on appelle, euh, fɛnw ɲini n'u ka fantanya tɔgɔ ye. Mais, u yɛrɛ ka sɛbɛ la, u ma prêt ka bɔ fantanya nin kɔnɔ, c'est-à-dire, u ma action kɛ min b'u permet ka bɔ fantanya nin kɔnɔ. Mais, olu bɛ dɔrɔn ka balo, balo n'u ka fantanya tɔgɔ ye. N'u ka fantanya, ee, u ka position défavorable, u ka, u bɛ ka balo n'o ye. donc ne mamɛd yɛrɛ bolo pour que mɔgɔ i ka i ka vie ka changer fo i yɛrɛ ka prêt ka changer o ye ne ka analyse ye quoi en fait bref ni ne ka faamuyali la n'i yɛrɛ ma prêt k'i ka vie changer pour moi foyi tɛna se k'a changer donc en tant que ne dar'o la donc a ka kan ne ka a ye a fɔ bɛɛ ye walima n ka an ka faamuyali a ko la n k'o ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu ne bolo fantanya ye tiɲɛ de ye mais eh, bana min don a bɛ furakɛ à condition que a bɛ mɔgɔ min na o yɛrɛ prêt la k'a fɔ a bɛ taga bana nin furakɛ mais ni fantanya ye bana ye n'a bɛ mɔgɔ min na n'o ko a ne ye n ka confort sɔrɔ yan nɔ komi fantanya nin tiɲɛ don mais ne fana bɛ se ka balo a la n b'a feere ka ka balo n'a ye donc i bɛ da la k'a fɔ o tigi tɛ se ka bɔ fantanya kɔnɔ cogo si la parce que ale ye confort sɔrɔ dans la misère donc ni mɔgɔ ye confort sɔrɔ dans la misère mɔgɔw bɛn'a fɔ comment ça se fait que fantan bɛ se ka confort sɔrɔ fantanya kɔnɔna na oui parce que fantanya euh, ne bolo ee, fɛn ee, wagatila ko de don n'i y'i jija i bɛ se k'a kɛlɛ k'a bɔ yen a bɛ komi bana o bana n'a bɛ ni la mais ni e mɔgɔ min ni e y'a ye sisan a ne bɛ min sɔrɔ ka n to e, lafiya ni lafiya min sɔrɔ ka n to fantanya la ni ne ko n bɛ combat mener sisan ka n ka fantanya changer o ni lafiya nin bɛna tila n na n ni bɛna degun n hakili bɛna degun n ka fɛn caman bɛ yen olu bɛna olu bɛna sɛgɛn kosɛbɛ donc c'est pas la peine ne ka bɔ nin ni lafiya nin kɔnɔ hali ni n bɛ fantanya la n bɛ to nin la ni lafiya ni lafiyalen bɛ to fantanya kɔnɔ o da ka di n na ka ni bɔ k'a da ka taa fantanya kɛlɛ parce que n'i ko ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ko ko combat de bonheur c'est éternel et c'est il a une durée indéterminée même minnu minnu minnu ye fɛn sɔrɔ même n'i ye nafolo sɔrɔ le combat continue toujours et pour toujours donc pour k'i engager o combat la ça demande vraiment i k'i yɛrɛ ka eh, confort dɔw kɛlɛ i k'i yɛrɛ ka i k'i i fanga i fanga bɔ k'a da i k'i hakili bila kun kɔrɔ i k'i ka i k'i ka eh, comment on appelle um, fɛn bɛɛ i ka moyen bɛɛ orienter o kɛlɛli kan bon moyen dun orienteli o tɛ o tɛ fo sɛgɛn kɔ donc mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu y'a faamu ko c'est pas la peine ne ko n ka se o sɛgɛn bɛɛ la ne bɛ se ka to eh, n ka nin fantanya in na n bɛ balo là même ni u ma a faamu k'a fɔ ko u bɛ k'u yɛrɛ de retarder parce que ninnu si tɛna laban donc n bɛ to nin fantanya nin kɔnɔ donc n ma prêt ka taga sɛbɛ dɔ kɛ ka nin fantanya nin changer parce que pour que a ka changer ni ne yɛrɛ ma décision ta k'a fɔ n bɛ bɔ a kɔnɔ a tɛna changer bon mɔgɔw fana gurupu wɛrɛ fana bɛ mali la minnu fana bɛ o fantanya nin tɔ animer ka minnu bɛ fɛ ka to fan eh, dans le confort confort dans la pauvreté minnu bɛ fɛ ka confort sɔrɔ dans la pauvreté minnu fana b'o encourager o ye jɔnw ye minnu bolo k'u bɛ ɲuman kɛ la minnu bolo k'u bɛ ɲuman kɛ la parce que ɲuman dɔw bɛ yen nɔ ne bolo euh, ɲuman min de don ŋaniya la ɲumanw de don mais n'i y'a jate analyse la tiɲɛliw de don parce que fo an ka nin fɔ ɲɔgɔn ye k'a faamu ŋaniya la a bɛ se ka kɛ ɲuman ye analyse la a ye tiɲɛ a bɛ bɛn tiɲɛli ma o ye jumɛn ye ka mɔgɔw deli fu la ka mɔgɔw deli fu la parce que n'i ye adamaden deli fu la a b'a moral faga a b'a ka motivation faga pour que a ka wuli ka taga a sɛbɛ kɛ a yɛrɛ ye parce que ils attendent toujours k'a fɔ f'u ka na k'a ye donc bon anw mɔgɔw min fana n'u b'u yɛrɛ bolo k'u zantilen don k'u ka ɲi de olu ŋaniya de ka ɲi u bɛ fantanw dɛmɛ bon olu b'u dɛmɛ ni ŋaniya de ye ko ala ko an ka fantanw dɛmɛ oui mais n'an ye ala ka kuma lajɛ tuguni an b'a ye ko kira yɛrɛ tun ko fantan dɔw ma k'u ka bɔ misiri kɔnɔ ɲaniba godo la walima mɔgɔ ɲɛfilɛ la u ka taa baara kɛ ne hakili la o fana bɛ eh, eh, fɛn kira ka hadisa caman na donc an b'a ye ko jaa fantanya tiɲɛ de don mais eh, mɔgɔ kan ka hinɛ fantan de la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la min fana ni a li a bɛ ka lutter k'a ka fantanya kɛlɛ o kɔrɔ ye mun ye bama sisan mali la i ni mɔgɔ dɔ bɛ bɛn wotoronin b'a bolo pusipusinin b'a bolo a b'a ka dahirimɛ ɲini ni a fɔra ko mali nafolotigiw ka ɲa o tigilamɔgɔ ma u t'o jati fantan ye u bɛ tɛmɛ o la ka taga dɔ sigilen ma sirada la walima dɔ jɔlen ma sarakadeli la k'a ta k'a di o ma walima ka taa dɔ sigilen ma butigida la baara foyi t'a la diɲɛnatigɛ kɔnɔ k'a ta k'a di o ma et pourtant n'i ye nin fantan fila ka eh, eh, niveau jateminɛ u bɛɛ ye fantan de ye d'ailleurs dɔ y'a ta prouver moment min na yɛrɛ e b'a e b'a ye baarakɛminɛn b'a bolo n'o ye pusipusi pousser ye walima n'o ye eh, samara cirer ye o y'a ka fantanya prouve i ɲakɔrɔ mais c'est seulement fantan min don a jijalen don il lutte quoi a bɛ lutte de la k'a ka fantanya euh, reçu quoi mais i taara di min ma sigilen butigida la walima temi yɔrɔ la walima ka taa sɔrɔ gɛrɛn na walima ka taa sɔrɔ sarakadeli la walima ka taa sɔrɔ a sugu o sugu la i taara di min ma ko fantan de don o fana ye fantan de ye oui mais fantan min de don ale ma pere k'a ka fantanya kɛlɛ kɛ parce que pour moi euh, mali kɔnɔ eh, i bɛ se ka peu importe i bɛ se ka baara dɔ kɛ pour que i ka se k'i dahirimɛ ni fɛnw sɔrɔ eh, k'a sɔrɔ i ma sigi k'a fɔ ko eh, nin di yan walima eh, mɔgɔw k'i sigi ka mɔgɔw ka dɛmɛ kɔnɔ donc mɔgɔ min b'i sigi k'o kɔnɔ mali kɔnɔ n'i y'a kɔlɔsi ni mɔgɔ min bɛ mali kɔnɔ n'i y'a kɔlɔsi mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ saraka di walima mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ fɛ ka ɲuman kɛ fantanw ye a bɛ temi o o baara misɛn kɛla ninnu na de parce que pour nous olu tɛ fantanw ye et pourtant fantanw de don et pourtant fantanw don minnu fana ka kan ka dɛmɛ parce que déjà u ye kurasi sɔrɔ u ye motivation sɔrɔ u bɛ fɛ k'u ka fantanya kɛlɛ mais seulement u ma moyen de sɔrɔ ils sont pas dans, euh, dans les moyens ou bien dans la euh, euh comment on appelle euh, dans le mesure k'u ka fantanya changer mais en tout cas dusu kɔni b'u la et puis u y'u engagé fana u engagelen don k'a kɛlɛ mais mali kɔnɔ olu dɛmɛbaga ka dɔgɔ i b'a ye mali kɔnɔ i bɛ ɲuman caman ye mais k'a ye k'a fɔ ko dɔ tagara dɔ ka pusupusuni minɛ a la ka a remplacer eh, eh, sotarama la k'a fɔ komi ne y'i ye sɛbɛ b'i la i bɛ baara la donc eh, moyen de t'i bolo ka taga ɲɛfɛ n b'i ka pusupusuni minɛ i la ka sotarama d'i ma o ka dɔgɔ mali la eh, mais pourtant mali la i b'a ye u bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taa miliyɔn ta k'a di dɔ sigilen ma k'u yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye et pourtant hali n'i ye miliyɔn d'o sigilen ma a ma ale yɛrɛ tun ma pere moralement physiquement ka taga a ka fantanya kɛlɛ la donc ale b'o miliyɔn domu de k'i sigi k'a fɔ ko ala ka ɲi ko mɔgɔ wɛrɛ ala ka jɔn wɛrɛ bɛna ale sɔn donc ale bɛ to ala ka jɔn bɛ sɔn ala ka jɔn bɛ sɔn de la fo laban na yɛrɛ a bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ confort sɔrɔ fantanya kɔnɔna na a bɛ confort sɔrɔ fantanya kɔnɔna na o ye mun ye fantanya t'a tɔɔrɔ bilen parce que tellement que ala ka jɔn a yɛrɛ ka kuma ale ka hakilina ala ka jɔnw bɛ na ale sɔn toujours donc ale yɛrɛ tɛ wuli ka combattre donc komi ne tagara mali kɔnɔ eh, mois de janvier la n ka kɔlɔsili sera a ma kosɛbɛ n ɲa bɛ sɛbɛkɛlaw la mɔgɔw min deburuyari n ɲa bɛ deburuyari camanba la mali kɔnɔ mais deburuyari ninnu jatilen tɛ fantan ye u dɛmɛtɔ tɛ mais n ɲa bɛ mɔgɔw fana la minnu sigilen don walima minnu jɔlen don sarakadaliw ni fɛn caman na olu bɛ olu bɛ sɔrɔ kɛ kosɛbɛ u bɛ sɔn kosɛbɛ mais deburuyari fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ an t'u jati fantan ye donc komi ne ka jati sera a ma ne yɛrɛ bolo pour que jamana ka développer fo nin fantan fila nin ka distinguer k'u bɔ ɲɔgɔn na fantan min perela k'a ka fantanya changer ani fantan min ye confort sɔrɔ dans la pauvreté min b'a ɲini c'est-à-dire ale b'a ɲini ka vivre n'a ka fantanya tɔgɔ ye au lieu que ka kɛlɛ kɛ k'a ka fantanya bɔ yen donc ne bolo ni faamuyali tun nana a a a a hakili ne ka hakili faamuli la o ye mɔgɔw min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ mali kɔnɔ u ka mɔgɔw débrouillardw dɛmɛ mɔgɔw min b'i débrouiller n b'a fɔ u kana mɔgɔw min ni dɛsɛ b'u la komi i n'a fɔ mm, fiyentɔw minnu ta ye lonjuru ye lonjurutɔw n kan t'olu ma dɛ olu tɛ faamuyali la quoi parce que n'a fɔra fantan i b'a jate k'a fɔ ko an b'a faamu ko fantan ni lonjurutɔ tɛ kelen mais mɔgɔw min b'i sigi fantanw u tɛ k'a ɲɛɲini k'a fɔ n bɛ n ka fantanya changer u ka a lajɛ minnu bɛ u ka débrouillardw dɛmɛ ka tɛmɛ olu kan parce que n'i ye débrouillard dɛmɛ a kɔrɔw bɛ bɛn kɔrɔ fila fo saba ɲɔgɔnna ma o contrairement n'i ye n'i ye fantan min ye confort sɔrɔ dans la pauvreté n'i y'o dɛmɛ a kɔrɔ a tiɲɛli bɛ bɛn fo tiɲɛli fila saba ma n'i ye débrouillard dɛmɛ a kɔrɔ a kɔrɔ fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ min b'i débrouiller k'a sɔrɔ e ma foyi d'a ma ni ni o ye eh, avantage sɔrɔ n'i ye coup de main d'o ma o taga ka di parce que an bamananw de ko ko basa bɛ kɔrɔ dɛndɛ ka tɛmɛ ntori kan kɔrɔ wɛrɛ t'a la parce que basa delilen don yirila yɛlɛn na basa bɛ yɛlɛn sanfɛ ka kɔrɔ bon n'i bolo don o kɔrɔ a yɛlɛn ka di mais ntori ntori ma deli a la ale ye dugumafɛn de ye donc i y'a pousser cogo cogo k'a ka yɛlɛn n'i y'a bila n'i y'i bolo b'a kɔrɔ dɔrɔn a bɛ bin donc n'i bolo don débrouillard kɔrɔ e tigi min bɛ eh, eh, fantanw dɛmɛ i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ i ye débrouillard min dɛmɛ o fana bɛ changement sɔrɔ donc a sabanan ye mun ye e o débrouillard e, mɔgɔw min fana tun b'o dɔn u b'a fɔ ko ja sababu bɛ sɔrɔ deburuyali la o minnu na hali n'a fantanɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu ye confort sɔrɔ dans la pauvreté olu fana bɛ e, e, motiver ka wuli ko ja sababu bɛ se ka sɔrɔ deburuyali la mais mali kɔnɔ a ka dɔgɔ an ka débrouillardw dɛmɛ setigiw ka débrouillardw dɛmɛ quoi a ka ca la an bɛ taa an jɔ an yɛrɛ bolo k'a fɔ ko fantan dɛmɛli ee, ŋaniya ɲuman la fɛn min mɔgɔ min hali n'a dabalo t'a bolo mais n'i ye mɔgɔ yɔrɔ yɔrɔ k'a dabalo t'a bolo a tɛ ka wuli k'a dabalo ɲini ne yɛrɛ bolo o tigi ye confort de sɔrɔ dans la pauvreté parce que n dabalo tɛ n bolo o bɛ bɛn mais n bɛ n dabalo tɛ n bolo n bɛ wuli k'a ɲini o fana y'a laada dɔ ye dabalontanya laada dɔ ye quoi komi o yɛrɛ ye nafolotigiya laada ye cogoya min na parce que nafolo tɛ n bolo o bɛ bɛn mais n bɛ wuli eh, nafolo tɛ n bolo o bɛ se ka bɛn n bɛ wuli k'a ɲini o fana ye nafolo nafolotigiya laada dɔ ye quoi hali n'a b'i bolo i bɛ wuli de donc mais ka kɛ de e dabalo t'i bolo tiɲɛ don mais i ka motivation bɛ niveau jumɛn na pour que i ka se k'i ka vie changer mali kɔnɔ n'i y'a jate u ka mati motivation c'est nul ne ka analyse la ne ka jatebɔ la quand n y'a jate mɔgɔw min n'u sigilen don n'u ye confort sɔrɔ dans la pauvreté u ka motivation c'est nul mɔgɔw min motivelen don mali kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ n'u dɛmɛna k'a bɛ se ka changement se société ma o ye débrouillardw de ye mɔgɔw min ye dɔ daminɛ dɔrɔn hali ni sɔrɔba t'a la hali ni ɲanibaara don olu y'a daminɛ parce que u b'a dɔn ni ne bɛ nin kɛ o ka fisa n ka n sigi ka miracle dɔ kɔnɔ don o don c'est vrai que a bɛ se ka sɔrɔ miracle fana bɛ se ka sɔrɔ olu b'o dɔn minnu ye débrouillards b'a dɔn miracle bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mais n'i y'a ye u caman bɛ yen u tɛ u t'i sigi ka miracle kɔnɔ c'est que courage de b'u la c'est que u ye dusu de sɔrɔ min b'u min b'u permet ka taga k'u ka vie changer quoi donc n'i y'o tigiw ye ne bolo ne ka jate la dɛ ne ka jate la analytiquement olu de kan ka dɛmɛ olu de kan ka olu de dɛmɛli kan ka kɛ ŋaniya ɲumanw fɛ prioritaire ye Mali ŋaniya ɲumanw mɔgɔw minnu ŋaniya ɲuman b'u la n'u bɛ fɛ ka fantanw dɛmɛ u kan ka débrouillardw dɛmɛli kan ka kɛ priorité